Cairde, ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as amharc ar an bhfíseán seo le Ciarán Mac Fheargusa, Óga Yoga. Tá sé ina acmhainn tacaíochta do na daoine sin atá ag eagrú grúpaí súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar chuid de chlár comónta atá á forbairt ag Glór na nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus ins an fhíseán seo, beidh Ciarán ag taispeáint dúinn conas yoga a dhéanamh le linbh. So anois, sa tríú físeán, beimid ag díriú ar páistí níos sine atá idir dhá bhliain agus ceithre bliain d'aois. So seo Diarmuid agus Seoidín agus tá siad anseo chun cabhrú liom inniu. So seo an leabhar Diarmuid agus an mata yoga draíochta agus téann Diarmuid ar turas, ar eachtra, yoga adventure, an bealach ar fad go dtí an Astráil agus déanann sé aithris ar na hainmhithe atá ann. So taispeánfaimid roinnt de na samplaí anois ón leabhar. So aimsíonn Diarmuid mata yoga draíochta a Mhamó agus seo é an mata draíochta agus tá muide anois chun eitilt suas sa spéir. So d'eitil Diarmuid go tapaidh suas go hard sa spéir. Agus arsa Mamó, Tabhair aire anois a Dhiarmaid agus tar ar ais roimh am dinnéir. Ok so Diarmaid léim ar do mhata Ióga draíochta agus táimid chun na cosa a shíneadh amach. Lámha suas san aer agus lámha síos agus anois beir greim ar do Mhata Ióga draíochta mar seo a Dhiarmaid. Agus ag eitilt an-mhaith a Sheoidín agus ag fágáil slán le Bleá Cliath.

An Platapas. So ar bhruach an Locha Gorm bhí platapas ag spraoi, ag lapadaíl ins an uisce is ag ithe feithidí. An-mhaith. So cé atá in ann an platapas a dhéanamh? Me, me. Taispeáin dom. So seo an platapas ag ardú cos amháin. Whoa. Agus an féidir leat brú aníos a dhéanamh. Tá sé an-deacair. An-mhaith. Ok, ar ais ar an mata draíochta. D'éalaigh Diarmuid ó na tonnta is ón siorc bán mór mar lón. Léim sé in airde as an uisce, buíoch gur thug sé leis a thóin. So, luigh ar do bholg agus déanfaimid an siorc bán mór. So mar seo. Lámha taobh thiar díot.

Anois, an turtar glas mór, snámhann sí go mall, nuair a fhilleann sí abhaile, beireann sí uibheacha i bpoll. So, an féidir libh an turtar a dhéanamh mar seo? So, féach, tóg do chosa le chéile, an-mhaith. So, do chosa le chéile agus lámh amháin faoin nglúin agus an lámh eile agus seo an turtar. Ag ligint do scíth ar an trá. Ahh. Ana dheas. Ué, cad faoi cheann deireanach? Déanfaidh mé ceann amháin eile. Luigh Diarmuid síos go ciúin is lig sé ansin a scíth. Seo an rud is suaimhneas ann é ag éisteacht lena chroí. So luígí siar mar seo ag ligint do scíth ar an trá agus más maith leat lámh amháin a chur ar do bholg nó na lámha agus anáil mór amháin eile ag ligint do scíth ar an trá. Ó, Tá sé in am dul abhaile. Dúirt Mamó linn a bheith ar ais don dinnéar. Go tapaidh, léim ar an mata yoga draíochta. Agus ag fágáil slán leis an Astráil. Slán leis an siorc bán mór, an platypus, an dingo agus an turtar. agus ag eitilt abhaile trí dó haon lámha suas agus síos. Anois cad déarfas Mamó le Diarmuid agus ár seoidín. Nach Mamó a bhí bródúil nuair a d'imigh sé leis go mear. Bhí a croí mór lán de ghliondair faoi eachtra Yoga thar lear. D'inis Diarmuid di a scéal is d'alp sé siar a bhéile. Agus dúirt sé, An chéad uair eile ag eitilt dom, eitleoidh mé siar go bun na spéire! Whoa! Tabhair bualadh bos do Dhiarmuidín agus Daidí agus Mamó. Bualadh bos! Abair slán! So sin é an leabhar Diarmuid agus an Mata Yoga Draíochta san Astráil. agus tá 25 deasú ióga ann sa leabhar agus tá siad le fáil sna cártaí anseo agus tá ar thaobh amháin de na cártaí tá Diarmuid a' déanamh an cleachtadh ióga agus tá na treoracha a ghabhann leis ar gach cárta agus ar chúl an chárta tá na hainmhithe agus fíricí fánacha faoi na hainmhithe féin so is féidir foghlaim faoi na hainmhithe. So tá 25 ansin agus is féidir é a úsáid mar mar chluiche freisin fiú, pioc amach cárta agus is féidir é a chleachtadh le chéile sa bhaile mar chlann nó is féidir cúpla cárta a phiocadh amach agus sraith nó rang yoga a dhéanamh as agus é a chleachtadh cúpla uair. So sin na cártaí agus chomh maith leis sin tá leabhar dathúcháin ann so is an ealaín ar fad ón leabhar so is féidir tá an Ghaeilge fós ann na an text. agus tá, em, is féidir, yeah, na hainmhithe ar fad a tharraingt isteach, so, fiche cúig ainmhí nó rud ón Astráil agus, eh, tá go leor le déanamh ansin chun sibh a choinneáil gnóthach sa bhaile leis na páistí. Tá súil agam go bhain sibh sult as sin agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Kieran as a ionchur don tionscadal seo. Tá tuilleadh eolais faoinár gclár Cumainn ar fáil ó Ghlór na nGael agus ar ár suíomh idirlín.